ndị Igbo ekene m unu anyị ka nakwa na-aga n'iru n'ife gbasara ọfọ ife nke bụ nke ma osisi ọjị mgbọrọgwụ niile ee mgbọrọgwụ niile bụ oke osisi oke osisi ee ezi ọwụwa anyanwụ ya na ọdịda anyanwụ ya ka aha anyị bọnụrụ nke anyị bọnụrụ abọnụ nyanwa dị nke ọ na-aba nke a ịbụrụ ya nke ahụ wụ nke nnụnụ dị iche iche ee ma ife niile dị iche iche onye nwawa ife a nke nke esula esu ya nnụnụ niile na-agụ egwu n'ala Igbo anyị anyị ebukọ egwu ya nke a kpọrọ ọkụ ya nke a kpọrọ n'ọkụ na nnụnụ dị iche iche oke nnụnụ oke nnụnụ ee ma aka ọzọ ma aka ekpe agụ ife na-azụ ife ife ọzụzụ ehe ebekwa were aja ịchakpa na anyị were aja ịchakpa ịchakpa isi ịchakpa wee dị na-eweta na Cameroon na almost 5 million ee ewere ya tinye ọfọ kara aka ọfọ na-adụ n'obi ọfọ eji akpa oke ọfọ a ka m ji wee nụcha nri obodo nri e nwee mgbe a natara ka m nata 2000 a sị na ya na-amagbu mmadụ na ntụtụ na-eme ife niile wee gwa ọfọ igwe na-achị nri mgbe ahụ wee sị na ya nyere m ikikere mụ jee mee m garịa nri oke ọfọ a ka m lụcha wee garịa nri ajọ dibịa niile gbata na nri onye ọbụla n'ọsọ ndị na-ama ntụtụ na nri onye ọbụla n'ọsọ nke a bụ aja ana ọgba ọsọ adịghị agbanarị aja ana nke a bụ aja ana ị fụrụ na aja ana abago na ya ọfọ aja mmiri abago ya nke a bụ ijide na dada na ụrọ na ya etinye ego dada na ụrọ anyị wetazie n'ọfọ maka a na-eme oke ọfọ anyị eme gịnị ọfọ dara ada ya ezu 16 nke anyị edote n'ime ya weta ọfọ ose ọjị tinye na ana ọnya bụ anụ ọfọ anyị ebidogo nke ọfọ anyị ezutekwu ya so gwanụ m ihe ọjọọ dị n'ọfọ ụmụ nnụnụ niile na-agụ egwu ee enwere ihe ọjọọ m fụ na ọfọ ya ka m ji wee na-eme ka nzukọ igbo na ọfọ abụrọ ihe ọjọọ si ejiri ndị ụlọ kụọ ha igwe onye ọbụla bụ amaosu bịa na ezinụlọ a sị gị ji mmadụ ya chen ya bụ mkpa mgbe ị ga-eji na-akpata ife mkpa nọ n'ime ya mkpa ọtụtụ ọgwụ ọbụla nọ n'ezinụlọ na-eme na ha dịrị eme mkpochi ilu jide ọgwụ ha dị ọgwụ ahụ ikpo mmọnwụ na-ahụ ọnụ ikpo onye mere ọnya na-ahụ ọnụ na eke na-ahụ ọnụ n'oye na-ahụ ọnụ na afọ na-ahụ ọnụ na nkwọ a bụ mkpụrụ akụ ee nke a bụ mkpụrụ akụ wee sị chineke ọ bụ ọgaranya na-akpata onye ọbụla ọfọ adụbụ ya ya dịka ojukwu na nnewi ọ ya enwe ego ee nke ahụ na ego ayọrọ ego ndị gboo nke a bụ ego ndị gboo ee, ego dị iche iche ma shilling ma penny ma tọlọ ma niile zuru oke nke a bụ akara aka bido tata gaba nwoke ama nkuchizikwa akara aka onye ji ọfọ a. nke a bụ okike i were okike tinye nke a bụ nnu ike aha nnu ike etu nnu ọnụ mbọsị aka ndụ ya na-agbọ so na abago ya oke ọfọ ka anyị na-eme ka maka ndị mmadụ na-asị kedu ife bụ ọfọ afọ ọfọ na-atụ egwu ofe ahụ nnụnụ niile na-agụ egwu ife niile na-ebute ife ọma ọ nya ka anyị ji eme oke ọfọ bụ nyama ego igwe nyama nke a bụ ogu nwoke ma nwoke onye ọbụla nwoke nọ na sosaiti ee onye jụọ gị kedu ibe ị na-eri ọfọ narị ya mkpụrụ obi esi ogu gbagbuo onwe ife ọbụta ọnọdụ ka ọnọdụ ka ọfọ na ogu ebe ogu nwaanyị ọ dị ịsa nwaanyị ka a na-emeri ọ dị ịsa ọ bụrụ nwoke ọ bụlụ itenaanị ogu naabọ nke a bụ nke nwoke ogu naabọ ehe ị fụrụ ya ebe ọ na onye kwuru okwu ịya ịya anụ ya ngene nke a bụ chọcha ngene ehe ebe elu efe njoluche n'obere ahụ ya ofepụ nke a bụzi iyi okwu e kwuchee wee ṅụọ iyi nke a bụ iyi ugobuzuo ọchake anyị wee bido wee gọzibenụ wee sị chineke nzukọ anyị ji n'aka nzukọ anyị ji n'aka wee sị ife onye na-alụ ọ ya dịrị onye fụrụ ka ọ dịgolu gị mma ọ dịgolu gị mma eke ọ dịgolu gị mma oyi ọ dịgolu gị mma afọ ọ dịgolu gị mma nkwọ ihe adị ile na eke ihe adị ile na oyi ihe adị ile na afọ ihe adị ile na nkwọ ọjị m walụ n'ụtụtụ anyị kọbata ya n'ọfọ